nọ n'ebe nya bụ ọdịnala tv ya gbabụ ihe ọdịnala ọdịnafụta anyị fụtabacha ime ọnụ na naanị gaghị ala enye elu ka a ka a n'ebere Chukwu nọ n'obodo oyibo na onwe ebe na ọja mụ na ọja agba mụ kwesịrị ịma omenala ịma ọdịnala be na m naanị eju ka ekpechighị oru na ma ọ n'ebe a mụrụ ya n'ebe o shi ma ọdịnala ene bụ ya anya gịnị vụrụ m ji abịa n'ụbọchị nke nta ihe vụrụ m ji abịa n'ụbọchị nke tanya bụ o nwere ihe fụtara na ala Enugu Ezike ọ bụ Okorowoma anyị chi ịgọmara ọnụ na ma anyị ewetakwa mee ka anyị chịma ọnụ na ma ọ na-esikwa n'ebe nya anyị nọ bụ mbụ efurere ọ na-adịghị ndị mara maka ihe ọmụ karịbee ya ma fụtaba ka na anyị na ghọta efugbo omokwu ọmụ banyere nwatakịrị ya na ụgụrụ be anyị ya bụ ọcha ga-enyi mma ọdịnala obodo siri foto uwe ochie na social media na Facebook abachọrọ abafụma ka ka na ka anyị blek ewele ihe nyi nwatakịrị bụ nwaanyị ezigbo nwatakịrị bụ ọ bụ tọgbochi na emeta na tọọgụ mụrụ ya ka anyị bụla ekwulebita ma anyị fure ka ọ bụ ma abụla e, efugo na ihe ọdịnala bụ ee na-agbachitele n'ene ka ọdịnala dịrị ma ọnụ ọdịnala ala ka ọnụ ọdịnala ji adịrịrị nwa mecha anyị a ihe ọ na-aza o nwere ihe o kwuru benyi mụ chọrọ ma m gwa na ọ maghị omenala ọ kọwago kọwashi ike ọ ga-adị ezigbo ụsọ na nchị na ọnọ bụ ụghọm be o mere ma abụ ụghọm bụ nwanne chanya ọmụ bụ nwaada Ezike Ọba go eha bụ Maris

nọ na before m achị ịnụ n'ihe mụ kwuru unu jemeleke na enu mara ihe nya agbala nkịchị onye ọdụ ntụsa m ozi nye ka anyị bụ Elugwu Ezike Ọba chiru uche n'ihe na-eme n'ebe anyị ma ihe bile emebile tọbụrụ nwa mmere ha nfa na-ama ka ha nya ụbọchị nata na mmere ha nfa na-ama ka ha nya n'ihe na-adụgọghị mmeme sifetu elere ọ barụle gị ihe hmm? nwa mere ihe bụ nwatakịrị onye beziokwu ọ kalịghị nya ma ihe ọ gbakutere nke ebe akọ ka a na-akọ n'ụka nọma ka a na-akọ akọ omenala nọ bụ ha na a na-eme ha na eme emesi meni ebere na nwatakịrị ndị ọgbara ọfụ ụmụ indomie ọ maghị ama ọ maghị ma ọ na ọ bụrụ na ọ mara na o mekoghị ihe ọma nwa ilelelume nwatakịrị onye mfe ya nọbụ ezigbo nwatakịrị bụ ọ bụ miwọ mmụọ na ndụ na-ebu nwacha ama ndụ Indomie ndụ social media manya ebukọgbu ndụ ọmụ jekpe ọdịnala anyị jee kpe ya nwaanyị n'azụ naanyị na-ekweta ọdịnala bụ ifu na ifu ka ije ụka hmm? ihe ha lagbo na ọdịnala alakọrọ so Maris Clare nye bụ nwa Elugwu Ezikọba kọrọ ọwụma o soro n'ishi na ndị ishi nwere oyima mmemme ọ jụrụ ajụ na ọ bụghị ihe mfe bụ oyima n'ihe bụ oyima bụ na o nwere onye m maghara ma m ka ọ dụ ndụ nwụcha Enọkpa onye Aji o nwee ụbọchị m na mgbe nna m dụ ndụ anyị si Nsụka lajanụ nganaju ya ma Aji na-agba nwa onye nfu ga-eji abọta n'aka ga-evu ụzọ ọbọ gbagada ka onye ke gadachi ansa papa anyị nwe onye ya eze akata obu ọ bụ onye benie kara obu agbaja agada ha nya mbe mma na dabasọ m na onwere ha na ike na ya na-eke na ọ bụ oyima na ọkpọrọ ifuma ọ kọwara n'ime ihe dị na mma ghọta mme ndụ ya adịghị ka ndụ njom na ndụ ya ga-adị ka ndụ njikọ mgbe ọ na-ebime ndụ ọ bụghị mgbe ha be ha na-eje ọ bụghị okwu ha njom na-ekwu be ha na-ekwu na ndụ ha ga-adị m iche ya m na na-ekọ oyima oyima ọzọ bụkwa ma nwunye ọkpara anyị na-ekiri nwunye onunwe eze enwe ogbabe oyima ojiba nwa onu ọ bụ na mma daara na mma na-abịa akpọ ọnụ ma ọ bụ na ọ bụ oyima o nweghị ihe a na-asọ na-eje n'ugwu ma ọ na-eje mbe ha mmanya bụ akpọ ọnụ oweje na ọjị mejọ m ndị ọzọ gbatagburibe ekiri mana abịa akpọ ọnụ gbalara na ịda ha gbalara tụtụtụtụtụtụ nwedịghị ihe fụtara nse na ọ bụ mmachi ishi mgbe nọ onye ememe ekahaghị onye anaghị na ime anya na anya na ala Elugwu Ezikọba kọrọ ọma mba abịa ekwule okwu ose foto so nne oyima bụ ha mba na-eme oyima ma oyima ọmụ na ndị mmụọ ọmụ na-eje ite ka edụhọ ya anya ma ka ya na-eje bọm na bụ njom ma oyima bụ oyima na ọ ga na-emekọ onye ka ya bụ ọ nọ na mbọ mụ mee ndụ oyima anụfụdịrị iche life ya dịrị very simple and na o nwere ugwu oyima ojiba nwa onu nwere ugwu mgbe ọ dụ ndụ ezigbote ugwu ifu mmanị ndụ ya ga-adụ ka ndụ onye gị ikwu eru ọsị gị ha balayi ọ gbalire n'onwe ọ naghị aka akụkọ njọ na ọdịnala mago mgbe ha harịa ọ ga-abụ oyima mme once e memere an initiate to that oyima ọmụ na the spirit ga-adụma in her ọ ga na-ebi ndụ ka jikpa eme ome ka jikpa ọ bụ okwu abụọ na ekwu ọ bụ ihe ha bọ na anọba na-eme ọnụ ha anaghị ejekebe mitin njiọm ma ha na-eje n'ugwu ma so Maris Clara be m na-agwa okwunye ihe nye ihe kọwara abụghị omenala be anyị bee mmadụ a na-erokwa aja na adabụ ma a na-eyi traụza eyigbo traụza gị na-ememe ọ bụghị hom bụ ya bụ omenala be anyị a sịdo m si bute nwatakịrị ya na egbe enweghị uru ọ ba na nwatakịrị onyenye na onye m kwuru na ọ bụ nwa indomi bụ ọ bụ ma bụ akụ ka bọwa na anụmanụ ọnụ chụle gị akọ na onye na anaghị ese foto ihe anyị na-enwe n'ebe anyị bụ ọyịma na ya anaghị enwe nwụlọma hmm? ọyịma bụ ndị be anyị na-enwe n'ebe anyị na onye ọyịma ahara bido nwe nwanne chi nne m na nwatakịrị oyi m bụgọrọ ya mụvụrụ dada bido na nwatakịrị na oge nwenwe ka ndụ ya dị mma ọ gụtat initiation ememe mere ememe initiate that thing ọ ga-adị mma in ha nwatakịrị ọma na-ejeme n'ugwu ma bido na nwatakịrị ma bụ onye na ọ bụ nne nke mmụọ ọdịnala obodo n'ịnọ na ọkụ beverage ese foto onye na-ekutele ndị ọgaranya ịfụ na emegbo m vidio mbụ m mere basị na ọdọ ha na ya ndị be anyị na-etriti ya o nweghị ihe na ụfọdụ na-akpọle m taa na-asị m nọnsens m rọbish aghọtaghị m ihe rọbish mgbe m kọba ọdịnala larị ọdịnala alakọghị ejego m nye epụl enunu ihe nye nwanne chi anyị nwaanyị bụ Clara Maris kwuru ma ọ nata ha anya ọzara ha nya na amaghị m ka ọ maghị eri omenala ma ọ na Clara Maris abụghị ha Ezike Ọba ma abụghị ha nọbe ha ndị ọcha ọba anụmara ahụ nke ndị ọcha agbọgha na-ememe ihe na-emele nke ndị ọcha taa anyị bụ nọ n'obodo oyibo ụfọdụ anyị anaghị eme ndọ nke ndị ọcha na o nwe ebe ishiji agbaite ihe ji obodo oyibo unu ga-emele ka ihe nye Maris nye kwuru na amala ite azụ ka anyị kwufuo na ọnọbụ ndị ga-eri enyi ga-egbu ihe enyi shii mgbe ha na ya mụ kọwarịa abụghị ha mbụ mere na ọha nafụ Clara Maris kọwarịa ka ka dị na anyị ihe mbe nye ka na anyị ka anyị mara mụ na onwe m adịghị pafet n'ihe ọdịnala Elugwu Ezike amadọ m te n'ụlọ na-abịa mgba gbafe agbafe n'ala Elugwu Ezike be m na ọja gbafe so omogbo unu laikụta anya azụ unu ka na anyị ke Maris correct n'ihe nya ọ sịrị ne ndị be anyị fụm ihe na-adịghọ isi fe etu na ọ bụ ihe na-adịghọ be m mere biko unu geeme Maris nchị ka unu nụma ihe ọ na-agwa anyị anya lekana Ezike Ọba okorowoma anya no n'ọnụ nwere ebu mụ chọrọ owe ya nabata ozi nye mụ chọrọ ozi unu unu gere nchị n'egwu ọmụ

oke ngịregwu nyere nuo aṅụrị na akpa m n'obu etu na-echeta ihe mere na ebe anyị iwe ga na-ewe m kemgbe ihe ya emere na ebe anyị ihe mere na ebe anyị bụ nwannechi anyị ya na ụgwụrụ sere picture unu jidere sị na o gburu mma oke ezikọba asị mmemujumunu ka ọ bụ eziokwu na nwannechi anyị gburu mma nwannechi anyị egbudeghị mma ihe ya unu mere bụ ikpe ezighị ezi bụ unu kpere ha ya kama m ji ya sị na ọ bụ ikpe ezighị ezi ọ dụ m ka unu ga-eji mee ka unu achị omenala na ala ezikọba anyị le ha ha bụkwa ndị a mụrụ na ezikọba mme ọ na-atụ m n'ọnụ nwa a mụrụ na ezikọba ga amaghị omenala ezikọba ma ibe onye ke ma ibe onye kemgbe m chọrọ ọkọwa na ndishi eshi na ndishi nwere oyima ma oyima ha abụ njom ọ bụ na na-eso m na anaghị enwe oyima gị mbụ na ogekọ na oyima na ndishi omegome ugboro ole ma ole na-enye m o nwere nwatakịrị a na-eke nwa paul agada n'ụmụogboagụ na side ọnụ ori onye ụmụokpu ebe ọ bụ ee m na-ekwu bụ mkpụre iji ya jụọ ụra ese n'ihi ekwe ya nweta nwatakịrị ya mebi mgbe ọ dafe bụ na etọ be asị ne ọshagenyi ghara nwatakịrị ya mgbe ọshagenyi gharịa anyị leghajiri e, obe ọshagenyi ka ịma anụ omenala m ya abụghị nta bụ o bidoro mgbe anyị ruru mgbe mgbe m na-adịmke adịmke m dị ihe dịka afa afọ asaa maọbụ asaa abụọ m ji adịle ka mgbe m anyị ji obe e, ọshagenyi mgbe afadochiere nwatakịrị nya new ma o jechego mechego ihe so ọshagenyi bịa na o nwere onye ya na anọkwachiri mbụ m nga na asị ha ọshagenyi eze hara nwa afọ asị m ụwa ụwa na ọshagenyi ha adịghị ya n'ọnụ ọsị na ọbụ oyima be enufe na ọbụ oyima be enufe so enufe ya bụ oyima bụ ọnya ma mmụọ m kedu ihe nke nwanne m chi ya na ụgwụrụ senu picture jiji afọ n'iche ha senu picture ma ọ na ọ bụ oyima ọmụọna chi ya dịghị ọmụ n'ife ekpọ then o nwekwere nwannechi anyị bụ oke mmọnwụ a na-eke daniel ugwuanyị ja n'ụmụogboagụ onye ụmụana ọnọda n'ụmụogboagụ onye na-eku ọshagenyi na ada na ebe ụbọchị ọshagenyi daniel na-afụta na ya mane na nnukwu mmọnwụ na-afụta n'obodo ọ bụ onye ọshagenyi adare dagbochi isi na ụmụ ya ajọ ụmụ na-abịa yichego trouser mgbe m ne trouser bụla gị ha na-eyi ha anya ma ya na-eyichego trouser soro mma na ha ga na diz gahe na-emelite ama na mma daniel fuja ọzọkwa dịka ibe njom shi n'ala jeru obe ọmabe ọma n'ihe nye ha dịgba ego n'ife efọ mgbọ m amecheta mgbe ọbụ ọbụla na-ede mma nne ndị mmadụ na-abịa na nna m obe gagbagbu unu ụdị ure ma a na-asị enwe o enwe o jem ọsịsọ lata o na anyị na-eche gị o ihe nye ha bụrụ omenala be anyị ndiomu na-eje ụbọ ọmabe mgbọ m like ihe nye m na-ekwu ana m ekwu ya n'ihe m mụtara amụta na ọ bụ ihe amụrụ m n'ime ebe m na-ekwu like this kemgbe m na-agwana gị nna m bụ Celestine Ọnọja

mme mụ na onwe m bụkwa ọmanwụ Ụmụopu nwa Apeji Ogodo nọ na mmanwụ na-eji eshu adabe Apeji Ogodo ọwa bụ na-eji eshu Apeji Ogodo afụjana nụ na amaghị ihe ọ bụ mụnụ mana amụrụ m amụ n'ime ya na ọ bụ like na m mụtara ya amụta ma ọ na m gbatara ya na ha ma ọ bụ anything so ihe ya unu mere adịda m oyi mme mụ na onwe m na-asụ unu ma eka enwe bla wọle eka ene n'ime ofe before unu eje zushiri ike na ikpe ya unu kpere ha ya unu ji eje ajụma ese unu jụma nna na ihe jụma ala jụma ala ezikọba jụma ala ala ozi jụma ala Ogurute ezocha jụma ala Esodo igwa ma ihe enyi unu na-ekwu ziri ezi ka ọ bụ eziokwu na nwatakịrị nya na enwe onye kenye emere ihe ga-adịghị oyi na be anyị before eka enwe awọ eka mmadụ n'ofe ọ na-ama ihe dị na omenala ezikọba ne anaghị ebete ihe ma anaghị achị ya ihe ebetere ihe na ya na ihe eyi ma echiri ihe na ya na ihe eyi ma unu bụla emele nke ọgbara ọfụ ma ọ na-adị m ka ọ na unu emereme nke ọgbara ọfụ so ọ bụ onye bụ nwa ezikọba ga-emechi n'okwu m nye mi mara ma ihe ya m na-ekwu bụ ihe ziri ezi ka ọ na ọ bụghị ihe ziri ezi ma ọ bụ onye mmago na ịmago omenala kpọzụmana aga na ọ maka ndị mara omenala ba na-ekwu n'ihe enyi ma m chọrọ ọ bụ onye bụ nwa ezikọba gị share this post ma o rukwuru ndị Ụmụopu rukwu ndị Ogurute ezocha rukwuru ndị Aji ndị be nne nwatakịrị rukwukwu mere ndị ezikọba ile ha ma anyị mụtara ihe ma ọ na unu nne me nya reti omenala ezikọba shalit azị na ezikọba unu ma na ọ bụ ihe ejekọ ya ebe ite nwọcha ya kụziri anyị ihe gbasara omenala ezikọba ma anyị bụla emela omenala chee na anyị na-eme omenala biko na ndị be anyị ezikọ

onye mụrụ ọmabe ma a na-aka ịta anụ anụma m ihe nwanne chi anyị kwuru hmm? ka ihe anyị na-ekwure na ala Elugwu ezikọba bụ ihe ji emere ka ọdịnala be anyị dịrị ka ọdịnala be anyị bụla alalị hmm? efughị anyị ị ga-egbo mere nwanne chi anyị Maris Clara eh, kwuru kaka ọ bụrụ na ha nye o kwurie bụ ọ mgbe ofechiri ọbụ unu gwa anyị vote Maris nufe na okwudo ọna bụ ha mgbe kwesịrị ọdọ si gwakwa anyị anyị na nwaanyị tebe ụmụntakịrị anyị ma na n'aka na ụmụntakịrị ka a ji eri ala ha chee na ọ bụ ghara eji ala tagharị mebunye m gụrụ mbe nye ebe egwu ndị Enugu Ezike na-agụ ọ bụghị m gụrụ ya ma abụghị Maris Clara gụrụ ya ma abụghị anyị bụ ndị ọgbara ọfụ nye agụrụ ya na ọ bụ egwu ndị ọdịnala ndị be anyị gụrụ iji gosi na ọ bụ onye mụrụ Ọmabe ma a na-akaịta onye nọ Ọmabe anaghị akaịta n'ụwa ka ha ya m na-ekwu ha anya na o nwe ihe m marụ banyere Ọmabe meme amakụghị echile meme achọghị ọma ma ọ nọkwesịghị ọ bụghị m ma ọ na-abụ m onye abụ m ka emejego ụka ka emejego ụka na ọdịnala dị ụka babịalega ma ọdịnala mkpụrụ ọdịnala ihe e na-enwere ike ome n'ụwa bụ ọdịnala gị na eka gị kwụrụ ọtọ ịkwụba eka gị ọtọ n'ihe nile eme ihe abụ na emete ihe ọdịnala ka mfụmensị gị na ezigbo ene na-eme ihe ọdịnala na ga-eme ihe na-adịghị oyi ma ọ nne ọdịnala Elugwu Ezikeọba okoro ọwama na-asọ ihe ọjọọ nsọ ị na-amaghị ya mara ya ọdịnala anyị bụ abụ nọọsụ deme ekwe ka mgbe a na-ede Bible na na-ekpe ekpe Mm? ekpe ekpe so na e- ọ- gị na-elive gị du- bire ndụ gị keke ndị Elugwu Ezike so ndị be nna m anya na nne ya ma unu watch gbe ihe nye unu commentịa below gwala ka anyị ihe unu fụrụ banyere ya ọ

followre m na unu followre nwanne chi unu ah, unu awelekwana m nọ n'obodo oyibo na m echezọ ihe omenala mba unu followre m unu sharere m ozi anyị na-ezi unu likere na anyị ha na-eme comment ghere kwuru uche gị n'ihe anyị kwuru na ya na-eme ọ bụ na-emepụtadị asọla emenya bete na akpọla ya n'iyi kaka anaghị ile eshu o enebla akpọla n'iyi ka ọ dịghị na-akpọla n'iyi na ọnkadonba anyị nọ na ya dịre na ọha ile oyi ụmụ Ezikeọba okoro ọwama jisie n'ike na ya dịre unu oyi ọ na-adị n'onye elu oyi dị n'onye ala oyi ise